Igbo language uh, because uh, it is time for us to think home or to begin from our various homes to fix our houses, homes. And so, ekene m unu ndị Igbo ndị Igbo nwe m Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ihe ọ pụtara bụ m- igbo mụrụ ndị nchụaja ya ndị eze mmụọ ndị priest mụkwazịa ndị na-enyere ndị priest aka nze na ọzọ ọ ha na-enyere ndị eze mmụọ aka so nke onye ya bụ nke onye chiri nya zelu ife ị na-echi a na-echi gị ị amanụ ihe dị n'ihe a na-echi gị ị wee zaa n'afa e chiri gị afa e turu gị mee nya n'omume na ọkwanụ ya ka a na-ekwu so a sị m mma mma mma mma nụ ehe udo dịrị mụ na gị ndewo nụ nke ọma nke ukwuu ee m ma-agbanị ka m sụ m were igbo wee jee ozi a n'ụtụtụ a ee yes mụ na gị ma ihe tata bụ ọ Saturday to the Jewish people, to the Hebrew Israelites, or even to the remnants or the believers in Christ. Today bụ a holy day for Christ and for you and I. Or a special day of the week. A day set aside, apart, separated for holy use only, just for holy use. Mbọsị ọzọ anyị kwuo ihe banyere ya, ihe dị n'ime ya ga-eme dịka weta akwụkwọ nsọ mana achọrọ m ka m gaa n'iru were abụ wee offer our prayers or my prayers this morning abụ ịma na mụ na gị na-echefu na ya aka anyị na-akụ wee na-eto chukwu na-ekwe ukwe na ọ bụ ekpere ka anyị na-eme na ọ bụ aja ka anyị na-achụ ihe ahụ the praises the clapping of our hands the drums anyị na-akụ ma ogene ma ndị otu anyị ji wee na-eto na-eti egwu na-eto ọkwanụ praising ọkwanụ aja ka a na-achụ we are offering those things to the spirits or to the eternal one or to somebody so mana anyị na-ekwu na taa bụ ụbọchị chineke so ka anyị kọọ n'ubi ya so wee bụrụ ihe banyere ofu okwu ma ịbụa m ji wee guzo mma mgbe oge mụ na gị ehe kama na oge ndị Igbo ka anyị nọ na ya nọ n'oge ndị nsọ oge ụmụ Izrel ọchịchị ndị nsọ ka a banyere n'ime unu ma na ihe bụ nsọ na nsọ bụ ndụ bụrụ ike nsọ bụ izelu ihe niile ruru inyi n'anya Chukwu n'anya mmadụ mụ na gị ọ na-ama ihe niile ruru inyi anyị mara anyị ma na mkpirisi o ị marugodo ihe ị chọrọ ọ na mkpirisi ka ị ma ya mụ na gị anyị amachi ihe niile anyị chọrọ ọ sọ Chukwu ma ihe niile anyị chọrọ so na ihe m na-ekwu okwu ya wee bụrụ na m ka m weregodo abụ naabọ na ịtọ wee due mụ na gị n'ekpere Em, o wee bụrụ na amara m onye m so onye m so onye m so n'azụ amara m onye m so na ọ bụ Jizọs Jizọs Nwachukwu amara m onye m so onye m so onye m so n'azụ amara m onye m so na ọ na-eme mma Jizọs Nwachukwu amara m onye m so onye m so onye m so n'azụ amara m onye m so na ọ na-eme mma Yashua Nwachukwu nke a bụ Yashua bụ Hebrew name Jesus Yashua Nwachukwu amara m onye m so and Yashua mean Yahweh is our salvation Yahweh is actually the person that gives us salvation onweghị onye ọzọ na-enye mụ na salvation na-abụghọ Yahweh onye bụ Yahshua Hebrew name of Jesus bụ Yahshua google it or you make your research ọ dị mkpa na ọnụ Igbo anyị wee na-akpọ ya ọkpara Chineke na-eme mma amara m onye m so ọkpara Chineke ọ nya nụ ọkpara Chineke anyị bụ ụmụ Chineke ma nya bụ ọkpara nna anyị ezinụlọ ọbụla na-enwenụ diọkpara ọ ihe ọ bụ then then ka m ghara ịgazi n'ihu o wee bụrụ na mụ na gị amaara onye anyị na-eso mụ na gị kedu mmụọ mụ na gị anyị ama njedebe onye anyị na-eso ebe o du anyị eje anyị enwee ike ịtestify nwee ike ịrely ọ dị reliable maka na ọkwa ndụ njedebe bụ ihe a na-ekwu okwu ya ụwa mgbede ka mma ee ụwa mgbede ka mma ọkwa Mike Ejeagha so ọ njedebe ọ bụghị the beginning bụ isi na the end shall justify a na-ekwu ya ọ dịka egwuregwu ọ bụ eziokwu ka a na-ekwu kedu ka mụ na gị esi jedebe anyị enepụrụ anya fụ njedebe mụ na gị kee maka ezinụlọ anyị mgbe anyị jedebe nke maka ụmụaka anyị ndị anyị hapụrụ ịfụgo ihe o ji dị mkpa ka anyị determine ihe anyị na-eme ihe anyị nke anyị na-anabata n'ime anyị anyị na-ekwu anyị na-eme anyị kwetara na ya kedu maka njedebe ya maka ekwensu ihe jọrọ njọ ọchịchịrị ọkwanụ ị nọ n'ilo n'anya ọ na-ashine mana ị banye ime ị fụ na ọ nsogbu ị na-asịzi ha na agwakwa ha akụzihiri gị ọfụma ha na enyi nwoke akọwahịrị gị ọfụma ọkwa ndị mgbe anyị na-enene living in bondage ọ part of it ya na ihe ọbụla mmadụ na-edecide ka o mee maka na ị nwere ike ime you are free to do mana ọzi ka the consequences the result after ka ị mechara ya in 10 years in 20 years even after death maka na mụ na gị anaraghị ụgwọ ọrụ ihe anyị niile anyị mere bụ ihe ọma n'okpuru anyanwụ a n'ụtụtụ anyị anara ya n'efife anaraghị ya n'efife anara na mgbede anaraghị ya mgbede anara ya echi anaraghị ya echi anara ya after death ọkwa ị nwụsị bịakwa ụwa people amaghị na a na-anọ ụwa a na-anọ ụwa a na-anọ ụwa so na ọ dị mkpa ka mụ na gị naabọ bido nerube anya n'ihe ụfọdụ so na ekpere m na-ekpe bụ abụ ka m ji were kpee nya bụ ekpere ọ dịghị otu onye maara Ọ dịghị otu onye maara, ọ dịghị otu onye maara mgbe Yashua ga-abịa, ọ dịghị otu onye maara mgbe Jizọs ga-abịa. A na-ekwu na o nweghị onye ma mgbe Jizọs ga-eji bịa, na ọ ga-abịa dịka onye ori. Kedu ihe ọ pụtara? Ị fụ na ọ bụghị oge ọma ka ọ ya-abụ n'oge ọjọọ. Ị fụ na ọbịbịa bụ nkuri ọ destruction of eh, all unrighteousness ungodliness ọ ihopụ osisi niile nke Chineke akụnyeghị maka na eziokwu ka a kụnyere eziokwu ya-achị mụ na gị anọ n'eziokwu a ka e wee ghara ihopụ mụ na gị Jizọs na-abịa Yashua na-abịa ọsịsọ jidesie ihe i nwere ike ekwekwala ka onye ọbụla wee nara gị ya ihe ọbụla ekwekwala ka ihe ọbụla napụ gị eziokwu napụ gị jizọs maka a na-ekwu jizọs baịbụl this eziokwu ka a na-ekwu okwu ya o nweghị onye amaghị nke bụ eziokwu kama na mmadụ achọghị ka a gwa ya eziokwu ka e kwuo eziokwu maka mmadụ likere ụzọ ọchịchịrị nke ya mmadụ likere ụzọ nke ya ehe so n'ime ihe niile wee bụrụ ya m na-ekwu na okwu naabọ na ịtọ ka m ji mana um, ihe rịpụtazienụ karịa ihe na-apụtanụ karịa so ụmụnne m wee sị gị na um, ehe wetara nye wepụta ya so ụmụnne m wee na-asị unu na um, ndị igbo anyị igbo bụ igbo ee eh, ọ hibo hibos ka anyị bụ ya Hebrews ka anyị bụ ị ma na o nwere ndị na-akpọ mụ na gị hibos H mhm, nwee ndị na-akpọ mụ na gị ibos ihe niile ahụ Hebrews ka a na-akpọ mụ na gị ọ kwa na Hebrews ka anyị bụ ehe mana um, otu o si na wee dị oluenu omenala anyị omenala anyị so na o nwere ozi bịa n'ụbọchị izu ike a ya bụ de anyị na-akpọ ya eh, parasha ya bụ okwu nke site n'okwu ọnụ chukwu Nke Abraham, Isaac and Jacob. Mụ na gị ma Jacob n'ebe our story, the story of the people of Israel nọ wee malite. Ehe. So today, o wee bụrụ ihe banye Jacob ka ọsọ chụbara o wee gbanaa n'ikwu nne ya. Jacob bụnụ nwanne Esau. Esau na-achụ ya ka o gbuo. nke a bụ okwu anyị kwesịrị ka anyị nebanye anya n'ime ya tụgharịa uche n'ime ya na omenala Igbo ka ị fụ etu omenala Igbo na nke Israel si wee yie ọsọ chụba mmadụ mgbe a mgbe gboo n'ala Igbo ọ gbananụ n'ikwu nne ya nụ ọ chụbara Jacob from Esau na-achụ ya ka o gbuo mụ na gị ma story a nụ Jacob gbanaa na be Laban ọ na be nne ya ochie ka ọ gbanara ehe Laban from there Laban jinụ ụmụ nwanyị ọzọzi o kwuo na ya chọrọ ime emesi na ya chọrọ ọ gba aka o nweghị ihe o jinụ ị ma na omenala igbo omenala igbo mgbe gboo ị ma na anyị na-a serve nụ seven years and ị ga-ejerenụ ozi maka nwaanyị ị bịanụ i jiha ego na be onye ị chọrọ ịnụ nwa ya i jerunụ ya ozi nunu seven years gbaa boy e wee nye gị duo gị ụlọ nye gị nwaanyị ị chọrọ ma ọ bụ gbaa boy e duo gị ụnọ settle gị with ee ihe ọbụla nwoke na-eme 7 years ndị Igbo na-agba odibo 7 years ọ dị n'akwụkwọ nsọ Deuteronomy 26 so o wee bụrụ ya bụ na mm, Jacob wee gbaanụ odibo 7 years for eh, nwaanyị nke ịbụa papa ya wee sị mba ị ma na omenala Igbo nụ, nke mbụ ya-ebu ụzọ nụọnụ before nke ịbụa ọ dị n'omenala Igbo Laban wee sị Jacob mba o, na m, e- e- nke ị chọrọ bụ nke abụọ na nke mbụ ya a kpọrọ nke mbụ sef kpọnye ya ya na ya wee dinọọ ka i wee fụ omenala igbo ịma na ị ga-anụgoro nwaanyị mee ego before ọ gị na ya bazia na bed dinọrọ wee mekọ ihe mekọ nwaanyị anyị ebu ụzọ mekọwa mekọwa bịazie jee nụwa mee ego ọ bụ alụ ka ọ bụ ka i wee fụ ihe na-egbu mụ na gị, ihe na-egbu ndị igbo anyị wee na-ebe nke chukwu nyere ndị ha jisi jide ya nene ha mee na ya nene nke o nyere anyị anyị emeghị ya nsogbu o were ndị Hausa ma ndị Fulani wee na-emekpa anyị ahụ o were ndị mba ọzọ wee na-emekpa anyị ahụ dịka o ji wee mekpa ụmụ Izrel ahụ mgbe gboo ọ gwakwa ha agwa so ka anyị ghara ị na-agwazi onwe anyị ọgwa ọ nke Chukwu kwuru ka anyị ga-eme ee ka ọnọdụ anyị wee dịkwa elu wee pụtakwa ife ka anyị ghara ịbụzi ihe ọchị n'ọha obodo anyị nọ na ya n'obodo Naijiria ee wee ghasasịa we can't even bring ourselves together ọ iwe Chineke maka omenala ya anyị anyị aha emezi so na ka i wee fụnụ Jekọb mụ na amụ ihe menụnụ Jekọb na onwe ya wee gbachaa bọị a kpọnye ya nke nke ada a sị omenala si wee nọọ nke ada Ee, onye- o- o- chi n'abalị nụnụ ịma n'abalị anyị wee nakpuo nụnụ mekọsị o luzie n'ụtụtụ wee chọpụta na ọ bụha nụnụ nke a wee sị ha na nna anyị ukwu ịma Leban dịkwa aghụghọ Leban abụchaghị ezigbo mmadụ ma Leban ibe- Leban ihe ọ pụtara na Hibru bụkwa na white person wee ruo echi ịfụra na ndị ndị ọcha ndị Britain ndị Europe etu ha si wee bịanụ wee ghọrịkwarị Naij- ghọrịa Afrịka so ọ bụrụkwa ụdị aghụghọ a ka Jekọb bụ na aghụghọ ka o ji ghọrị Ịsọ mana ha ncha chineke ma maka ya so ka ịfụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya eme gịnị ka ọ ya aghọrọ mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ omenala igbo etu ya na nke dị n'akwụkwọ nsọ nke ụmụ Izrel si wee bụrụ ofu Ụzọ ife ịtọ ofu nke mbụ bụ nwanne ya na-achụ ya ọsọ Ịsọ ka o gbue, ọ gbanaa na be ndị be nna ya ochie ma ọ n'ikwu nne. Etu a ka ndị Igbo si eme mgbe ahụ. Ihe chụọ ọsọ chụba mmadụ, ọ gbanaa be nna ya ochie gbaa ikwu nne. O ruzie ebe ahụ na wee si etu wee o jiha afụ nụ, o nweghị ihe o ji, wee banye n'ịgba bọị. mgbe anyị bụrụ n'idu ụlọ nwa nwaanyị ka ọ chọrọ ka e nye the second a sị mba na second nke mbụ ya anagodu ihe niile ahụ omenala Igbo nke mbụ ada ya ebu ụzọ nụnụ before nke abụọ ya ịnọkọta jisi na nke abụọ ma nke ịtọ nụọ nke ada aka nọdụ mba mụ na amazi stori ya ihe niile a bụ omenala Igbo a kpọnye ya nụnụ nke ada o tete wee sị mba na ọ bụrọ ya ya agbakwa 7 years boy e wee nyekwa gị ngede nke ahụ meanwhile nke ọ nụrụ anụ ọ nụgo nke ada emekọgo ọ bụrụgo nwunye o wee nụkwa nke ịbụa o wee gbakwa 7 years ọkwa ịfụnanya ya mụ na amazi ihe menụ na imechi akpa nwa nke afụrụ n'anya bịa mekpe akpa nwa nke nke nke nke ada emesizie anyị ma the story etu e, ha si wee mụgidezie e, e, nke luo kpọtakwuo maid kpọnye ka e wee na-amụ nwa nke a luo kpọtakwa maid kpọnye nke ike gwụrụ ma ọ dị ka ọ ya amụzi ọ kpọtakwa maid esi etu a wee mụgide ụmụ nwaanyị na wee mụjue ọ bụrụ etu ụmụ Israel 12 tribes of Israel si wee wee dị established mụ na ama maka ya so mana ịfụgonu omenala igbo dị n'ime ya ọsọ chụba mmadụ gbara n'ikwu nne ya ịgbaba 7 years eduego ụlọ ya na nke nwaanyị mbụ na ada ga-ebu ụzọ wee nụ di before nke so ya ihe ahụ ọ bụghị omenala igbo na enye enene n'anya gị n'akwụkwọ nsọ na ihe ihe ozi dapụtara anyị n'ụbọchị izu ike ozi dapụtara anyị na this holy Sabbath day ị na afụ ya so onye biko nya so nke a bụ obere ka anyị wee na-afụ na omenala anyị ọdịnala anyị ka anyị ga-eme with akwụkwọ nsọ na anyị bụ Israel ọ bụzi ime without akwụkwọ nsọ ya mmegharị mmegharị mmegharị ọ bụzi ime without akwụkwọ nsọ ọ bịa bụzi e, e, e, mebiri emebiri ya imebiri ya emebiri dịka ndị ụka na-akabiri akabiri mba anyị akazue anyị akarue n'isi anyị emezu okwu onye nwe anyị ọnya bụ our greatness ọnya bụ the greatness of the people of Israel is a covenant ọgba ndụ dị n'ebe Chineke na nna nna mụ na na abụọ nọ eji ọbara wee gba iwu nri bụ na ịma ọbara ihe eji ọbara wee gba agreement eji ọbara wee wee mee it can never be broken oh, the purpose will not, it will stand forever chineke kwuru ekwu eh? the power in the blood life in the blood a covenant made by blood is eternal is ọnya ka o ji dị mkpa ka anyị dị very careful n'otu na ndị ụgwa na nkwekọrịta with mmadụ ibe anyị maọbụ iji ọbara ma iji ọjị were ọbara were kaikai wee kwe nkwa ejikọ ọnụ nri ṅụkọ ọ dị ike ọ ya fọzikwa mgbe anyị- nke mgbe gị na chineke gbara ụdị ndụ dị etu ahụ i were aja bechere chukwu gị na ya gbagwo ndụ ọ ihe nna nna ha tinyere anyị na ya so anyị ga-abanyekwa n'usoro ndị nchụaja we are a nation of priesthood ndị igbo hebrews we are a nation of priesthood ọchịchị ndị naijiria abụhọ maka anyị akara aka anyị abụghị na mm, ọchịchị ndị ụwa ọ bụ ha dị ha nọdịrị ọchịchị ọ dị ha dị ha ebe ahụ Ah, we are not politicians ọ kwanụ ya bụ ihe na-emekwu anyị nekwu anyị fụ na ya ahụ. anyị still anyị entrepreneurship ihe ahụ anyị na-eme anyị bụ ka anyị bụ Mm? resourcefulness mgbasasị na ịchụ ego na independently nya republicans na democrats ọ ihe anyị bụ so ndị britain amaghị sef na we are for them ndị amerịka amaghị na Ephraim and Manasseh they don't know that we are for them but ndị ha na-akwụnye n'azụ it's not for them those people ha kwụrụ n'azụ against us it's not for them mana ọ chineke ji ha wee pịa anyị ụtarị ihe niile mere anyị from the 40s to 60s before the war on the ọ chineke dị against ndị igbo na ndị igbo ndị our forefathers ndị gboo ha nwekwa na obi ha mere ncha ha mere alụ ha ji mmadụ ma alụsị nye mmadụ n'ike ma ndị virgin ma ndị elelele ndị niile ahụ ịma ha punishment dị ya ịma ha consequences dị ya ọ nya nụ ka agbụrụ agbụrụ hazi generation ha wee na-asuffer ya nụ wee suffer ya nụ Eh, diminishing return a chịkọtasịa a ghasasịa bidokwa n'isi They were- e meri anyị n'agha Eh, mana this time mmeri adịgo maka na gịnị na anyị akwụwanụ ụgwọ ya Eh, anyị akwụwanụ ụgwọ ya ndị nsọ chineke ahazisigworo ihe mana ọ na-akpọzi ụmụ nya to return return return unto me anyị chighatakwute ya azụ o nweghị ihe ọzọ so ọ oku a ka anyị na-akpọ ka ndị nsọ na-akpọ ka anyị chighatakwute omenala igbo ka anyị chighatakwute ọdịnala ndị igbo ị gụa Deuteronomy 6 ị fụ ya chineke ebe ọ nọ wee nye ụmụ Israel iwu sị ha Na nke a bụ omenanị unu ga-eme na unu rue n'ala ahụ nke m kwere unu na nkwa. Nenezienụ ya na ị gụa ya ị fụ, ọ omenanị Igbo, ọ ya bụ ọdịnala, ọ ya bụ omenanị. Eh? So mana ọ gwaziri ọgwa, hmm? ọ gwara ọgwa due to mmadụ e ji emesi alụsị ihe dị iche iche bụ ma ndị elelele na ihe ọjọọ niile e webatasị n'ime site n'omume ụmụ mmụọ dị iche iche wee batasịzịa a na-etizi mmụọ kịta ọ bụrụ amansi ka a na-eme ọ bụrụ e, mixed spirit nya ịgwọ ọgwụ mixed spirit ka a na-akpọ ya familiar spirit mmụọ si na mmiri o si na ikuku o si n'enu anị na ntawovuru gbabata n'ezinụlọ ahụ mebibi ihe a sị na a na-efe e chee na ọ Chukwu maka na pawa dị dị ya mba

There is power everywhere. Ike dị n'enu, ike dị n'ala, ike dị n'ebe niile, ma nke Jizọs karịrị. So ike dị ebe niile. Mana nke Jizọs a na-ekwu bụ na okwu Chukwu okwu Chukwu kwuru bụ ebe ike niile gwụrụ. Okwu ahụ Chukwu kwuru o nyere anyị ọ nya bụ na omenala ọ nya bụ Jizọs anyị. Ị ma na okwu ọnụ Chukwu bụ okwu ị ma na Jizọs a na-ekwu bụ okwu e mere ọ bụrụ anụ arụ. Mana hapụgodu anụ arụ nụ nebanye anya n'okwu ahụ na okwu a Jizọs na onwe ya na-ekwu ọ nya bụ the main thing a na-ekwu ọ nya bụ omenala ihe a ga-eme eme nrube isi ọ ka mma irube isi idebe ihe ndebe Chukwu kwuru ime okwu ahụ eme ime omenala ahụ and onweghị okwu ọzọ a na-ekwu na-abụghị eziokwu maka na ọ sị na o kere ụgha kee eziokwu ya o kere ọchịchịrị kee ife mana o wee sị mụ na bụ ụmụ Izrel chuzuenụ eziokwu na eziokwu bụ ya bụ ndụ unu echuzukwana ụgha ụgha bụkwa death ọkwa evil ọkwa darkness so ihe ọbụla gwara ọgwa bụ ụgha apụtaghị ife adịghị plain is not of eh, Christ is not of light so light let there be light my people and have a good one shalom